zoganiza zanga ndifanane nanu kavalidwe kanga ndifanane nanu ambuye yesu ambuye ndiphunzitseni ambuye ndiwaliseni ambuye ndiyereseni ndisintheni ndifanane ndi inuyo ndisintheni ndikhale mchikhalidwe chanu ndikhale mmene inuyo mulili anthu akamandiona aziti mwana wa ambuye yesu ndi ameneyo anthu akamandiyang'ana aziona inuyo anthu akamaona zochita zanga aziona inuyo pray pray pray pray pray kuti ambuye ndikufuna ndifanane nanu

mmene inuyo mukufunira ambuye sinthani moyo wanga ambuye ikani china chake pa moyo wanga ambuye ndifuna moyo wanu ndifuna khalidwe lanu ndifuna mzimu wanu kopanda mzimu wanu sindingayende monga mmene inuyo mukufunira pray pray pray pray ambuye musandisiye chimozimozi ndisachoke muchipinda chinochi osakhuzidwa ndi inuyo ambuye mukandikhuze mukandiyankhule mukachite nane moyo wanga sindingakhale mmene ndikukhaliramo sinthani china chake

mawu akuti bambo anga awawa anali ambuye yesu ambuye yesu amayankhula akuti bambo anga ndiye mwini munda bambo anga ndiye mwini munda akuti amalola kuti mtengo umene ndili ineyo kuti nthambi zake zizisamalidwa akuti ntchito ya mulungu ndi kusamala nthambi kuti zibale zipaso zabwino zipaso zikule bwino ndeno mulungu akaona kuti chipaso palibepo kapena mtengo sikubala chipaso kapena nthambi ija sikubala chipaso akuti mulungu amadula nthambi ija chifukwa sikubala zipaso koma kuti nthambi

kusadzulira kuchosako zosakhala bwino kuti nthambi imene ili ndi chipaso chabwino ikatani ikamere bwino kodi ukuziwa kuti weyo ndiwe nthambi nanga kodi nthambi yako ikubala zipaso Haleluya. Mamawa uno tiphunzira pa mutu woti living a fruitful life, kukhala moyo obala zipaso. Kodi tingakhale bwanji moyo obala zipaso? Ambuye Yesu akuti, bambo wanga ndiye mwini mtengo, ndiye mwini munda. Bambo anga, amene ali Mulungu, ndiye mwini mtengo, mtengo wa chipaso. Madzi aja amene akuchoka pasi pa mtengo, madzi aja akuyimira mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu ukakhala mkati mwako, ndiye kuti iweyo ndiwe wokonzeka kukabala chipaso. Chisitemu chija chomwe madzi amayendamo ndiye kuti ndi ambuye yesu chifukwa ambuye yesu akuti inuyo ndinu nthambi iyeyo ndi mpesa ndipo bambo ake amene ali mulungu ndi amene amasamalira zonse zija kuti zimere bwino nde akuti mulungu akaona kuti nthambi ija imene uli iweyo akaona kuti nthambi ija siikubala chipaso akuti nthambi ija

ndi pamene ungakabale chipaso haleluya kodi mtengo wa mango uja tikadulapo nthambi ija ndikuyiponyapo nthambi ija ingabale chipaso chifukwa chani mtengo wa mango uja wangodulapo nthambi ija wayiponya pasi apo chipaso chibalika nanga ayi chifukwa chonena kuti

monga mmene ukumvera panopa mau a Mulungu akuti nthawi zonse ukamakhala pamene pali mau a Mulungu namamvesera mau kenaka napanga chisankho choti ineyo ndayamba kupanga mau akuti iye amene ayamba kuchita mau ndi amene ali ndi mzimu mkati mwake iye amene ali ndi mzimu mkati mwake ndi amene akuchita mau Ngati ukumvesera mau nayamba kuchita mau aja akuti mzimu wa Mulungu apezeka mkati mwako nde ndi mzimu uja amene amaonesa kuti iweyo wazilumikizisa ndi Ambuye Yesu. Akuti sungabale chipaso opanda kuzilumikizisa kwa Ambuye Yesu. Moyo wako sungakhale fruitful, moyo wako sungakhale obala zipaso opanda kuzilumikizisa kwa Ambuye Yesu. Kukhala fruitful kukhala munthu obala zipaso ndi pamene moyo wako ukuyenda bwino ngati uli mwana wa sukulu ndiye kuti ku sukulu ukuchita bwino mayeso ukukhoza bwino ndiye kuti nzeru ukukhala nazo ndiye kuti pa moyo wako ka ukupanga bizinesi ndiye kuti bizinesi ikuyenda bwino ka uli pa banja ndiye kuti banja lija likuyenda bwino tikamati munthuyu akukhala a fruitful life ndiye kuti zake zikumuyendera

business imayenda, sukulu yawo imayenda bwinobwino, amakhoza bwino, business yawo imayenda bwino, banja lawo limayenda bwinobwino, ntchito yawo ikuyenda bwino, akumakwezedwa pa ntchito, akumakonderedwa, ndiye kuti munthu ameneyo ali fruitful, he is living a fruitful life. Ndeno funso langa leroli kodi iweyo moyo wako uli mwa mtundu wanji? kodi ndi chipaso cha mtundu wanji chimene ambuye yesu akufuna achione pa iweyo pali zipaso zikuluzikulu ziwiri zimene ambuye yesu akufuna akazione pa moyo wako zipaso zimenezo ndi zimene uyenera kuti iweyo utani uonese kwa anthu uonese kwa mulungu uonese kwa ambuye yesu ukaonesa zipaso zimenezo ndiye kuti iweyo ukukhala moyo wako

akuti iweyo m'bale wapulumutsidwa kuti ukakhale mfulu kenaka ukatumikire iwo anzizako mwachikondi nde tikuonapo zinthu ziwiri tikuonapo chipulumutso kenaka tikuonapo kutumikira

mawu akuti but the fruit of the spirit is love joy peace long suffering kindness goodness faithfulness gentleness as well as self control kutanthauza kuti ngati moyo wako ukuonesa chikondi ukuonesa kusangalala ukuonesa mtendere ukuonesa kupirira ukuonesa ubwino kuchita zinthu zabwino ukuonesa kukhulupirika ukuonesa ndithu ubwino pa anzizako kapena ukuzipanga control self control akuti zimenezo ndi khalidwe la ambuye yesu anthu sangasokoneze ayi azanena kuti mwana uyu ndi mwana wa mulungu mwana uyu ndi mwana wa ambuye yesu chifukwa chani khalidwe limene akuona pa iwe ndi khalidwe la ambuye yesu azanenesa ndithu kuti mwana uyu ali ndi mzimu wa mulungu mwana uyu ndithu ndi ukhala moyo wobala zipaso ndi pamene ukuonesa khalidwe la ambuye yesu koma kuti khalidwe la ambuye yesu silingangobwera pa moyo wako ayi silingangofika pa moyo wako ayi

kodi iweyo ndiwe nthambi imene inadulidwa kodi iweyo ndiwe nthambi imene yangoponyedwa pa msewu kuti anthu azingoyiponda anthu azingoyikhalira ambiri mwa ife moyo wathu siuli ndi meaning moyo wathu siukuonesa china chake chabwino chifukwa chani tili ngati nthambi imene mulungu anayidula kale anayiponya pa msewu anthu akungoyiponda anthu akungoyikhalira

ukakhale ndithu waubwino opilira munthu sumangozuka kuti ineyo kuyambira lero ndikhala wachikondi sumangozuka kuti kuyambira lero ndikhala opilira sumangozuka kuti kuyambira lero ndikhala ndithu womachitira zabwino azinzanga akuti sizimakhala choncho akuti formula yake ndi iweyo kuzilumikizisa kumpesa ukazilumikisa kumpesa kwa ambuye yesu ndiye kuti ukhala ndi kuthekera koyamba kuyamwira mzimu wa ambuye yesu mzimu wa mulungu akuti mzimu uja ndi umene ukupase kuthekera kokabala chipaso chipaso chimenecho nde ntchito yako chipaso chimenecho nde mtendere pa banja chipaso chimenecho nde nzeru ku sukulu chipaso chimenecho nde ntchito imene ukufuna nde banja lolongosoka limene ukulisakasaka koma kuti pamene palibe mzimu wa mulungu ndiye kuti palibe kulumikizisana pakati pa iweyo ndi ambuye yesu ngati sunazilumikizise kwa ambuye yesu sungabale chipaso ndeno chipaso choyamba akuti ukabale khalidwe la ambuye yesu ambuye yesu ndi achikondi ngati iweyo ukufuna ukakhale mwana wa ambuye yesu mwana wa mulungu ukakhale wa chikondi chikondicho ndi chipaso cha mzimu woyera chikondicho ndi khalidwe la ambuye yesu akuti

Akuti ndi zipatso zawo mukazindikira. Pamene pali zipatso za Mzimu wa ine mukaziwa kuti ndili patipo ndi pomwepo. Ndeno sungangonena kuti ineyo ndine mwana wa Mulungu, sungangonena kuti ineyo ndine nthambi, Ambuye Yesu ndi mpesa wanga, sungangonena kuti ineyo ndili ndi khalidwe la ambuye yesu akuti zipasozo zikaoneka ukaonesa ndithu khalidwe la ambuye yesu chimenecho is an indication kuti uli ndi mzimu wa mulungu mkati mwako kodi khalidwe lako ndi la mtundu wanji kodi chipaso chimene ukuonesa ndi chipaso cha mtundu wanji akuti kaonese chipaso cha mzimu wa mulungu kaonese chipaso cha ambuye yesu kaonese khalidwe la ambuye yesu khalidwe la ambuye yesu limabwera ndi mzimu amene ali mkati mwako kodi china ndi chiti chimene ambuye yesu akufuna ukakhale moyo wobala zipaso ukakhale a fruitful life ndetu ukamba kuti chipaso chikaoneka mu njira ziwiri. Njira yoyamba ndi pamene ukuonesa khalidwe la Ambuye Yesu. Nanga kodi khalidwe lina ndi litilo? Ukaonesa khalidwe la Ambuye Yesu ndiye kuti iweyo wabala chipaso cha mzimu wa mulungu ukaonesa chikondi pa moyo wako ndiye kuti wabala chipaso cha mzimu wa mulungu ukakhala opirira pa moyo wako ambuye ine ndifuna ndalama ndifuna bizinesi moyo wanga sindikuona bwino ambuye nanga ndipanga bwanji ndipita kwa sing'anga ndipita ndithu kwa iwo amene amapanga ndalama za sataniki chimene ndikufuna ineyo ndikufuna bizinesi ndikufuna ndalama simukundipasa choyamba upulumusidwe ukhale ndi khalidwe la ambuye yesu akuti pamenepo uli ndi chipaso that means your life is fruitful komano ngati khalidwe la ambuye yesu pamoyo wako palibe ndiye kuti you are not fruitful ndiye kuti iweyo zako sizili bwino ndiye kuti iweyo suli mwa ndani suli mwa yesu khristu iye amene ali mwa yesu khristu akuti ndi amene ali ndi mzimu mkati mwake ndipo mzimu uja umuthandizira kutani kubala chipaso cha mzimu woyera limene lili khalidwe la ambuye yesu khalidwe la ambuye yesu ndiye chofunikira pa moyo wako khalidwe la ambuye yesu ndiye chimene iweyo ungakhale nacho chimene ungachigwirise kuti ine moyo wanga uli fruitful ine moyo wanga ndiwobala zipaso chifukwa chani uli ndi khalidwe la ambuye yesu ndofuna kuti ungozifunsa mkati mwako kuti kodi ineyo ndikamayenda ndikamakhala ndikamaganiza kodi ndimaonesa khalidwe la ambuye yesu kodi ndimaonesa khalidwe la ambuye yesu akuti kuonesa khalidwe la ambuye yesu ndiye kuti ndi chipaso wabala chipaso

ngati ukuonesa khalidwe la ambuye yesu pamene pali khalidwe la ambuye yesu akuti pamenepo pali kupindula pamenepo pali ndithu zimene mulungu akufuna pali chifuno cha mulungu pa moyo wako khalidwe la ambuye yesu

ngati uli nthawi zonse ukaona loko uziona ngati kuti pali vuto chifukwa pamene pali loko pakufunika chani pakufunika kiyi pamene pali loko sipangasekulidwe pamene pali loko palibe amene angatani angalowepo mpakana wina abwerese kiyi ndi pamene uzatani ndi pamene uzalowe ndeno uzindikire kuti dziko lapansili lili ndi maloko ambirimbiri Pali maloko ena sanasegulidwebe paka panopa chifukwa chani akudikira iweyo ukazindikira kuti wanyamula kiyi ukasegula chani loko amene uja koma ambiri sinazindikirebe kuti iweyo ndiwe kiyi ndi chifukwa chake zinthu zina sizikuyenda bwino wina aliyense mulungu anamulenga kuti ndi kiyi ndiye kuti pa dziko lapansi pali loko wako ngati sunazindikire kuti iweyo ndiwe kiyi ndiye kuti loko uja akhala osasegula ndiye kuti nyumba ija ikhala yosasegula mpaka naweyo kut- kuzatani kuzafa koma chimene mulungu anakulengera anakulenga kuti ukasegule loko uja ukasegule nyumba ija ukasegula ukachose zimene zili muja uwapase anthu ndiye kuti ukumuthandiza mulungu haleluya mawu akuti mu nyumba yanga muli zinthu zambirimbiri zokukwanirani zoti mukadye zikakukwaniseni chikanakhala kuti nyumba yanga munalibe zimenezo ndikanatani ndikanakuwuzani koma kuti mu nyumba yanga muli ndithu zambirimbiri muli ndithu zipinda zambirimbiri zikufunika anthu mmenemo kuti atani asangalale kutanthauza kuti mulungu pa zomwe ifeyo tikufuna pa dziko lapansi zilipo kale komano zasekeredwa mu chipinda china chake zasekeredwa mu nyumba ina yake ndipo amene ali ndi kiyi ndi iweyo ngati ulephere kupanga realize kuti kiyi wanga ndi uyu walephera kugwira m'manja ndikasegula ndiye kuti anthu ambiri avutika chifukwa chani iweyo walephera kuzindikira kiyi amene mulungu anakupasa ndi chifukwa chake tikamawerenga ku mariko chapter 11 verse ya 12 tikuona ambuye yesu akuti amayenda akuyenda anali ndi njala akuti anapeza mtengo wa chipaso akuti ndifuna ndidye ndi ndi njala akuti atapita mu mtengo muja anakapeza kuti chipaso mulibemo

kudula mtengo uja sikuti ndi imfa yayi enafe nkutheka mtengo wathu anaudula kale ndi chifukwa chake palibe kabwino kamene kamachokera pa moyo wathu ndiye kuti mulungu anawona kuti zina zonsezo ndizakupasa ntchito ukufunayo ndikupasa sukulu ukufunayo ndikupasa nyumba yabwino ukufunayo ndikupasa magalimoto okufunawo ndikupasa koma choyamba akuti funafuna ufumu wanga kodi ufumu, wa- ufumu wakumwamba ndi chani ufumu wa mulungu ndi chani ndi zimene ndakuwuzazi ziwirizi uonese chipaso cha mzimu wa mulungu chimene ndi khalidwe la ambuye yesu ukaonesa khalidwe la ambuye yesu kenaka ndikumayenda mu zifuniro za ambuye yesu ndikumatumikira mulungu akuti pamenepo ndiye kuti

akuti ukhale ndi zinthu ziwiri zoti ukayambe kuchita kenaka suzikhalaso otopayi choyamba mvesera mawu pafupipafupi ukhale ochita mawu aja ndiye kuti ukhala ndi khalidwe la ambuye yesu chachiwiri akuti uzifunse kuti kodi ambuye munandipasa chani choti ndingakutumikireni nacho ngati mwandipasa mphamvu ambuye ndi mphamvu zanga ndikufuna ndikutumikireni kodi munandipasa chani Ambuye munandipasa mau abwino ndi mau angawa Ambuye ndikuimbirani ndikufuna ndiziimba kuti ena akamva kuimba kwanga azimva mtendere ena akamva kuimba kwanga azichirisidwa mayimbidwe ndi machiriso mayimbidwe a mulungu ndi mamasulidwe tikamawerenga mawu mawu akuti davide akamayimba nyimbo akuti sauli ziwanda zimatani zimatuluka ndiye kuti davide amatumikira ndani amatumikira mulungu davide amatumikira ndani sauli kuti akamayimba nyimbo zija iyeyo azichiritsidwa mayimbidwe ako ndi utumiki kwa ndani kwa mulungu ndiye akuti pamene uli ndi khalidwe la ambuye yesu kenaka ndi khalidwe lija wayamba kumuyimbira mulungu ndiye kuti ukuchita chimene mulungu anatani anakulengera pa dziko lapansi ukamachita zimenezo uzimva msangala ndipo mulungu azikukwanirisira zimene weyo kuchita ambiri mwa ife tikumatopa chifukwa chani tikupanga more than enough more than zimene mulungu anatilengera akuti weyo ndakulenga kuti ukabale chipaso chipaso choyamba ndi khalidwe la mwana wanga ambuye yesu chipaso chachiwiri Ukagwiritse ntchito khalidwe limenelo ponditumikira ineyo. Ukanditumikire m'mayimbidwe amene Mulungu anakulengera. Haleluya. Kodi ndi chani chimene Mulungu anakupasa? Mwina nkutheka Mulungu anakupasa ndithu kuthekera komapereka ma advice komathandiza anthu ena akuti ndi mphaso imeneyo ndiye kuti kumutumikira Mulungu.

uonese khalidwe la ambuye yesu ukaonesa khalidwe lija akuti kenaka ukatani ukamtumikire mulungu ukamtumikira mulungu ndi khalidwe lija ukamtumikira mulungu ndi chimene uli akuti uzifunse ambuye